Fáilte chuig an seimineár gréasáin seo ina soláthraítear léargais maidir le Teacht Aniar a chur chun cinn. Sna léargais seo, áirítear an taighde, chomh maith le torthaí ó chigirí i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim, mar aon leis an gcomhairle a sholáthraíonn cigirí chun feabhas a chur chun cinn. Sa seimineár gréasáin seo, déanfaimid breithniú maidir le conas is féidir le suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim teacht aniar an linbh a chur chun cinn trí dheiseanna agus trí ghníomhaíochtaí laethúla. Ba cheart an chomhairle uile a chuirtear ar fáil sa seimineár gréasáin seo a mheas i bhfianaise na dtreoirlínte sláinte poiblí atá i réim i suíomhanna oideachais. Sa seimineár gréasáin tosaigh seo, tugtar forbhreathnú ar an ábhar maidir le teacht aniar i leanaí a chur chun cinn. Cuirtear béim ar na príomhtheachtaireachtaí a thacóidh le daoine fásta, an cumas atá ag teacht chun cinn i leanaí maidir le teacht aniar iontu a fheabhsú agus a fhorbairt, chun cabhrú leo oiriúnú agus aghaidh a thabhairt go rathúil in aimsir an angair agus an dúshláin. Ní buntréith an duine aonair amháin atá sa chumas teacht aniar a bheith i nduine, ach is scil é is féidir a fhoghlaim. Is féidir leis an dúchas, pearsantacht aonair an linbh, agus leis an timpeallacht, a phríomhchaidrimh, idirghníomhaíochtaí agus eispéiris ar an domhan, teacht aniar a fhorbairt sa duine agus tionchar a imirt air nó uirthi. I 1995 d'fhoilsigh Fondúireacht Bernard Van Leer cur chuige nuálaíoch leanbh-láraithe chun teacht aniar i leanaí a aithint agus a chur chun cinn. Aithníodh ón taighde gurb é bunchloch an teacht aniar é féinmhuinín agus féin-éifeachtúlacht an linbh aonair. Cuirtear an féinmhuinín sin in iúl trí shraith ráiteas a bhaineann leis an duine féin nó 'mise'. Tagraíonn ráitis maidir le 'Is mise' nó 'Táim' do neart inmheánach agus féinmheas an linbh. Tugann ráitis 'Tá', 'Agam' mionléiriú ar na tacaíochtaí agus ar na hacmhainní ar féidir leis an leanbh tarraingt orthu le haghaidh tacaíochta agus treorach. Léiríonn ráitis 'Is féidir liom' láidreacht scileanna idirphearsanta agus cumarsáide an linbh. Sula mbeidh an leanbh ar an eolas faoi cé hé nó cé hí, is mise, nó faoi cad is féidir leis nó léi a dhéanamh, is féidir liom. Teastaíonn tacaíochtaí agus acmhainní seachtracha uaidh nó uaithi, chun na mothúcháin sábháilteachta agus slándála lena leagtar an bhunchloch a fhorbairt. Sin iad na príomhrudaí atá tábhachtach chun teacht aniar i nduine a fhorbairt. Le linn na Luath-Óige, soláthraítear deiseanna suntasacha chun teacht aniar i leanbh a fhorbairt. Is bunchlocha atá sna tosca cosanta le linn na Luath-Óige amhail, caidrimh dhearfacha, forbairt sláintiúil inchinne, scileanna maithe féinrialála, tacaíochtaí pobail do theaghlaigh agus deiseanna foghlama. maidir le teacht aniar i leanaí a chur chun cinn, dar le Masten et al. 2013 ar leathanach 3. Caithfear tacaíocht a thabhairt do leanaí chun na tosca cosanta iomchuí sin a chur ar bun, mar is féidir le leibhéil ísle teacht aniar i leanaí tionchar diúltach a imirt ar a bhfolláine, ar a bhfoghlaim agus ar a bhforbairt. Nuair a bhíonn leanaí ag tabhairt aghaidh ar angar, i dtaca le leanaí nach bhfuil tosca cosanta den chineál sin forbartha acu, is é is dóichí go mbeidh idirghabháil mhéadaithe ag teastáil ó na leanaí sin maidir le forbairt a gcuid scileanna sóisialta, rialáil a gcuid mothúcháin agus forbairt chognaíoch. Mar rud atá dearfach. Cé gur féidir le tráth angair a bheith pianmhar do leanaí agus dá dteaghlaigh, déanann go leor leanaí go maith agus iad ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin den sórt sin. Chun iniúchadh a dhéanamh ar conas is féidir linn teacht aniar i leanaí a chur chun cinn, tosóimid trí bhreathnú ar chomhthéacs na n-eispéireas oideachasúil is luaithe a bhíonn ag an leanbh, ról an tsúgartha, gach leanbh mar dhuine aonair, príomhchaidreamh an linbh agus tionchar an phobail i gcoitinne. Le linn luathbhlianta oideachais leanaí in Éirinn, treoraíonn roinnt doiciméad lárnach cleachtóirí agus múinteoirí i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim agus i scoileanna. Nuair a chuirtear chun feidhme go héifeachtach na doiciméid treoracha sin, tacaítear le cleachtóirí, le múinteoirí bunscoile naíonáin shóisearacha agus le tuismitheoirí chun teacht aniar i leanaí a thógáil. Treoraítear Cigireacht Oideachais na Luathbhlianta, an creat cáilíochta a dhéanann measúnacht ar chineál, raon agus oiriúnacht eispéireas oideachas luath-óige leanaí i suíomhanna. Mar bhonn eolais don chreat, tá prionsabail Aistear, Creat Churaclaim Luath-Óige, Síolta, an creat cáilíochta náisiúnta d'oideachas luath-óige, mar aon le taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhaineann le hoideachas agus cigireacht luath-óige. Tacaíonn téamaí Aistear le folláine coirp agus shíceolaíoch an linbh, lena bhféiniúlacht agus a muintearas, lena gcumas chun iniúchadh agus smaoineamh agus cumarsáid a dhéanamh. I suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim, de réir mar a bhíonn leanaí ag fiosrú faoi rudaí agus ag smaoineamh dóibh féin, bíonn deiseanna acu a gcumas a thástáil, rioscaí a ghlacadh agus rath a bhrath. Tacaíonn na deiseanna sin leis an teacht aniar atá ag forbairt. Tarraingíonn prionsabail Síolta aird ar lárnacht, indibhidiúlacht agus láidreachtaí leanaí dá n-eispéiris luath-óige. Leis na prionsabail, cuirtear béim freisin ar ról an duine fhásta agus caidreamh freagrúil cómhalartach. Ina theannta sin, cuirtear béim i Síolta ar an ról criticiúil a bhaineann leis an súgradh maidir le folláine, forbairt agus foghlaim leanaí. I gCuraclam na Bunscoile 1999, dírítear ar thacú le leanaí chun a n-acmhainneacht aonair a bhaint amach chun saol iomlán a chaitheamh mar leanbh agus mar dhuine fásta. In Ag Féachaint ar Ár Scoil, Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna, 2016, sainaithnítear an tábhacht a bhaineann le tacú leis an leanbh, machnamh a dhéanamh ar a n-eispéiris agus mothú úinéireachta ar a gcuid foghlama a fhorbairt. Leis an Ráiteas Beartais um Fholláine agus Creat Cleachtais 2018 go dtí 23 go háirithe, dírítear ar chur chuige comhtháite scoile uile a chothú i leith straitéisí maidir le teacht aniar agus conas déileáil le rudaí a fhorbairt. Sna blianta tosaigh sin dá n-óige, is trí shúgradh an príomhbhealach ina bhfoghlaimíonn leanaí scileanna nua agus ina bhforbraíonn siad teacht aniar iontu. Tugtar deis do leanaí le bheith ag spraoi chun iompraíochtaí nua a chleachtadh agus a thriail ar bhealach sábháilte. trí spás, am, acmhainní agus tacaíocht daoine fásta a sholáthar don tsaoirse sa súgradh. Cuirtear ar chumas leanaí a n-iompar a chleachtadh agus a oiriúnú do chásanna agus do dhúshláin nua éagsúla. Mar shampla, d'fhonn tacú le teacht aniar iontu, leis an súgradh cuirtear comhthéacs den scoth ar fáil chun mothúcháin an linbh a iniúchadh. Mar shampla, d'fhéadfadh leanbh a bheith buartha nó díomách nuair a bhuaileann leanbh eile a thúr Lego a thóg sé nó sí go cúramach. D'fhéadfá freagairt trí mhothúcháin an linbh a ainmniú agus a bhailíochtú. D'fhéadfá a rá leis nó léi, Feicim go bhfuil brón ort. agus ansin d'fhéadfá leanúint ar aghaidh chun machnamh a dhéanamh ar an eachtra le chéile. agus gníomhú cuiditheach a dhéanamh chun na mothúcháin dhiúltacha a réiteach agus fiafraí de nó di, An gcuirfimid ceist air nó uirthi cén fáth ar tharla sé sin? An mbainfimid triail as arís? Cabhraíonn tacaíocht chuiditheach íogair mar sin leis an leanbh feasacht a fhorbairt ar an gcaoi le freagairt go dearfach d'eachtra den chineál céanna sa todhchaí. Tugann an súgradh an deis dúinn freisin máistreacht agus gnóthachtáil na leanaí a threisiú, agus tacú le leanaí é sin a cheiliúradh agus pléisiúr a bhaint as. Níl sé sin teoranta do ghnóthachtáil éachtaí ar leith a cheiliúradh, d'fhéadfadh sé a bheith ina atreisiú dearfach, den chéad uair a dhéanann an leanbh iarracht dreapadh go barr an tsleamhnáin, nuair a aontaíonn leanbh rud a roinnt, nó nuair a bhaineann an leanbh triail as puzal níos dúshlánaí. Mar sin, conas is féidir linn tacú leis an teacht aniar sa leanbh aonair a fhorbairt? Trí éisteacht le guth an linbh agus freagairt dó. agus trí dheiseanna rialta a thabhairt dóibh a dtuairimí a roinnt. Tacaíonn tú le creideamh na leanaí go dtuigtear agus go gcloistear a gcuid eolais, scileanna agus tuairimí. Neartaíonn sé sin a bhféinmhuinín gur féidir leo cur go mór leis an tsochaí. Trí rochtain a thabhairt do leanaí ar rogha leathan ábhar foghlama atá oiriúnach dá n-aois, tacaítear lena bhforbairt iomlánaíoch. Féadfaidh daoine fásta, mar shampla, saoirse a thabhairt do leanaí súgradh le hábhair chruthaitheacha oscailte éagsúla ar bhealach a bhfuil brí leo dóibh siúd. Tuigeann na daoine fásta go bhfuil leanaí ag foghlaim trí thaiscéalaíocht agus trí thriail a bhaint as rudaí. Is minic a thugann cigirí faoi deara an chaoi a dtacaíonn cleachtóirí leis an leanbh rud éigin nua a thriail chun dul sa tseans agus coinneáil le tascanna. Cuirtear tábhacht le gach iarracht beag beann ar an toradh mar dheis foghlama agus tugtar an tábhacht céanna don bhuanseasmhacht agus a thugtar don rath. Tugtar le fios ón taighde go bhfuil dearcadh dearfach leanaí fúthu féin ríthábhachtach dá bhféinmhuinín agus chun an t-eolas agus na scileanna a bheith acu a mbealach a dhéanamh go rathúil tríd an saol. I suíomhanna ardchaighdeáin, cuirfear féiníomhá dhearfach an linbh chun cinn go gníomhach. Mar dhaoine fásta, is féidir linn féinmhuinín dearfach leanaí a chothú trí thacú leo, réitigh a fháil chun dúshláin a shárú agus spriocanna a bhaint amach. Léirítear go ríshoiléir ón taighde go bhfuil creideamh caidreamh tacúil comhsheasmhach le príomhchúramóir ríthábhachtach d'fhorbairt scileanna teacht aniar i leanaí. I staidéir ina bhfuil deacrachtaí ag leanaí, is é an caidreamh dearfach grámhar leis an chúramóir an príomhthoisc a rinne idirdhealú idir leanaí a bhfuil teacht aniar níos fearr iontu agus iad siúd a dteastaíonn tacaíocht shuntasach uathu. Féadfaidh an duine sin a bheith ina thuismitheoir nó ina bhall teaghlaigh. ina phríomhchleachtóir sna luathbhlianta nó mar bhunmhúinteoir an linbh. Agus iad ag tacú le teacht aniar leanaí, bíonn daoine fásta tacúla lárnacha, aireach maidir lena ndearcthaí, a láidreachtaí agus maidir leis an eagla a bhíonn orthu féin. agus tugann siad spreagadh dearfach do leanaí. Mar shampla, má ligimid mar dhaoine fásta tionchar a bheith ar ár n-uamhan airde pearsanta féin ar iarrachtaí dreapadóireachta leanaí, nílimid ag cur lena gcumas teacht aniar. Ina áit sin, ní mór dúinn leanaí a spreagadh chun dreapadh go sábháilte agus go muiníneach, trí thacaíocht a oireann don aois a sholáthar d'fhorbairt a gcuid scileanna oll-luaileacha. Chomh maith le tacaíocht ó dhaoine fásta lárnacha a bheith ag teastáil, tá caidreamh leanaí lena bpiaraí thar a bheith tábhachtach chun teacht aniar iontu a thógáil. Mar shampla, is dócha nach gcuirfidh sé iontas ort a chloisteáil nuair a d'fhill leanaí ar shuíomhanna tar éis do na suíomhanna a bheith dúnta gan fasach mar gheall ar an bpaindéim dhomhanda, níor theastaigh uathu labhairt faoin Covid-19. Ba thábhachtaí ar fad dóibh a bheith ag súgradh lena gcairde. Chuir sé áthas orthu a bheith ag súgradh lena gcairde agus thug sin mothú na normáltachta dóibh tar éis an cur isteach ar a ngnáthnós laethúil. Mar a tugadh faoi ndeara i go leor tuarascálacha cigireachta, Is trí chairdeas a dhéantar le linn na luath-óige a thugtar an deis do leanaí a gcuid scileanna sóisialta agus cumarsáide a chleachtadh. Nuair a thuigeann leanaí a gcuid mothúcháin agus comhbhá le daoine eile, forbraíonn siad na scileanna bunúsacha chun iad féin a rialáil, chun glacadh le freagairt agus chun cásanna coinbhleachta a réiteach go neamhspleách. Is féidir le leanaí tuiscint a fhorbairt ar a gcuid mothúchán féin agus ar mhothúcháin daoine eile. Spreagann sé sin idirghníomhaíochtaí dearfacha agus cuireann sé iompar dearfach chun cinn. Tá sé amhlaidh, ar ndóigh, le treoir agus tacaíocht ó dhaoine fásta lárnacha agus neart saoirse chun bheith ag súgradh. Mar bhonn is mar thaca ag an teacht aniar i leanaí, Tá an mothú slán muintearais ina dteaghlaigh agus ina bpobal féin. Is féidir le suíomhanna go leor céimeanna a thógáil chun tacú leis na leanaí agus lena dteaghlaigh tuiscint a fháil ar an gcaoi ar féidir le himeascadh pobail tionchar dearfach a imirt ar theacht aniar i leanaí. Áirítear orthu sin, deiseanna a sholáthar do leanaí, dá dteaghlaigh agus do bhaill den phobal áitiúil teacht le chéile sa suíomh, cuairt a thabhairt ar shainchomharthaí áitiúla chun leanaí a chur ar an eolas faoina gceantar féin, tacú le leanaí páirt a ghlacadh i dtionscadail phobail. Cuirtear le mothú an fhiúntais agus an bhróid a bhíonn ar na leanaí ina bpobal féin nuair a thuigeann siad ról bhaill an phobail agus a ról féin sa chomhthéacs níos leithne sin. Ina theannta sin, léirítear ón taighde an tábhacht a bhaineann le tacaíochtaí pobail do theaghlaigh, a chabhróidh leo ina dhiaidh sin tacú le leanaí dúshláin éagsúla a shárú. Féadfaidh suíomhanna sonraí a thabhairt do theaghlaigh faoi thionscnaimh phobail mar ranganna teanga, líonraí tuismitheoirí agus tacaíochtaí ábhartha eile do leanaí agus do theaghlaigh. Cuireann sé seo ar chumas tuismitheoirí an fhaisnéis nó an tseirbhís cheart a fháil dóibh féin agus dá staid uathúil teaghlaigh. Ar deireadh, is féidir le haistrithe de chineál ar bith a bheith ina tréimhse chorraithe shuaite do roinnt leanaí. Trí na haistrithe a aithint agus tacú leo, is féidir cabhrú go mór le leanaí teacht aniar a bheith iontu le linn amanna aistrithe. Orthu sin, d'fhéadfaí socrú isteach i suíomh nua a áireamh, bogadh ó sheomra go seomra i suíomh atá ann cheana féin, nó ag fágáil suíomh luathfhoghlama agus luathchúraim chun tosnú ar an mbunscoil. Féadfaidh suíomhanna scéalta sóisialta, prapaí, díospóireachtaí agus cuairteanna a úsáid chun leanbhaí a ullmhú le haghaidh aon aistrithe atá ag teacht. Féadfaidh na páistí cuairt a thabhairt ar an suíomh nua nó féadfaidh an múinteoir nua an linbh cuairt a thabhairt ar a shuíomh reatha. Beidh acmhainn chuimsitheach ar líne dárbh ainm Déanaimis Réidh ar fáil go luath i samhradh 2021. Soláthraítear leis an acmhainn sin faisnéis chun tacú le teaghlaigh gach linbh agus iad ag filleadh ar réamhscoil nó ar scoil. Mínítear ann na difríochtaí idir suíomhanna agus an bhunscoil do thuismitheoirí agus áirítear ann faisnéis faoi nósanna imeachta scoile. Ina theannta sin, is minic a úsáideann suíomhanna teimpléad tuairiscithe Mo Scéal chun faisnéis faoin leanbh a roinnt le cead óna thuismitheoirí leis an mbunscoil. Cabhróidh sé sin, mar aon le tacaíocht ó chomhrá gairmiúil le cleachtóirí na luathbhlianta, leis an múinteoir chun aithne cheart a chur an leanbh agus tuiscint a fháil ar an mbealach is fearr chun tacú leis nó léi. Mar sin, go hacomhair, rinneamar athbhreithniú ar thábhacht an Teacht Aniar i leanaí chun an cumas a thabhairt do leanaí iad féin a bhainistiú i ndomhan nach féidir a thuar agus a bhíonn dúshlánach go minic. Tá súgradh leanaí sainaitheanta againn mar an comhthéacs is fearr chun teacht aniar iontu a fhorbairt, agus tá léirithe againn gur féidir le gach duine fásta cibé acu i suíomh na luathbhlianta, sa bhaile nó sa phobal i gcoitinne, ról a imirt trí bheith íogair, freagrúil agus tacúil. Más spéis leat an t-ábhar seo a iniúchadh tuilleadh, sa seimineár gréasáin eile sa tsraith seo, tugtar smaointe praiticiúla do chleachtóirí sna luathbhlianta, do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí bunscoile ar an mbealach is fearr is féidir leo forbairt teacht aniar i leanaí a chur chun cinn. Seo liosta maidir le faisnéis agus acmhainní breise a d'fhéadfadh tacú leat chun Teacht Aniar i Leanaí a chur chun cinn. Táimid anois ag druidim le deireadh an tseimineáir ghréasáin seo agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil leat as a bheith ag éisteacht. Tá súil againn go gcuireann sé comhairle cuiditheach ar fáil duit. Má tá ceisteanna díreacha nó tuairimí agat ag éirí as do rannpháirtíocht sa seimineár gréasáin seo, Bain úsáid as an seoladh ríomhphoist tiomnaithe chun do chuid tuairimí a sheoladh chugainn ar insights-info ag education.gov.ie. Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil leis na scoileanna a leanas agus le suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim a roinn na híomhánna áille linn.